mara mma ka madam peter si awụchi ala igbo ka ala igbo ka ọ dịzi ihe anyị na-ekwu bụ ezo ala igbo kakwana Lagos ya mma a na-ama aka ị gaa ala igbo ị gaa enugwu ị ma m gaa enugwu na-abata plane loto na airport m bebe akwa iwe bịa m because peace apụgo enugwu wu peace

onye na-ego anya ga-egosi n'eziokwu n'eziokwu kịta na ala Igbo dị mma na ndị mmadụ sị I'm well convinced na n'ala Igbo ọ karịrị mma ala Igbo na-atọ ụtọ kachasị insecurity hmm. eh, elotu ole hmm. eh, ị ma na insecurity ahụ bụ aka mere so ndị hmm. mmadụ etinyego anya na-eti isi village vigilante ha na-eku akpa ha na-apụ one by one so onye Igbo ọbụla eh, advice m na-enye unu ị chọọ ịka nka o ruole mgbe ị ga-ebido na-eche ihu ebe i chere azụ Ee, kedu ihe ị fụrụ n'ala Igbo ka e bidogodo n'ebe isi wee bata kedu ihe ị fụrụ n'ala Igbo kedu ka ọ dị na ndị iche Em, ala igbo dị mma kama na ị ma na oke ọpụpụ ọpụpụ emezi anyị anyị amara ife anyị- anyị nwere number one ọ bụ weather number two ọ wụ the environment ị makwa na ị na-aga n'enugwu enwe ihe dị ka agboro ọ dị totally different in fact ọ bụ ndị na-ana ego ndị na-ana government na-ana ndị moto tax hmm. in fact nke ha dị ka nke ndị ọcha the day m fụrụ ihe a I was amazed keke kwọ m na moto na-aga na-akwọ m na keke na-aga pụta park ya m fụ onye debere table debe POS onye keke kwụsị nye ya 500 na-enye ya ticket m sị ya gịnị ka ndị a na-eme ọ sị m na ọ ka ndị Enugu si agba ticket neat and simple and ihe a na-akwụ ticket once a day 500 enweghị ihe dịka onye bu osisi chebi keke n'ụzọ so organized ị ma n'Okota ụmụ shuttle bus n'Okota ife agboro ha nga akụgbuo it's not there in fact the stress anyị na-pass through I begin to wonder na wee chọpụta na the thing bụ na anyị amara ife anyị nwe aga m Enugu for the very first time as in raha arahụ nọ n'Enugu in 2019 na-asị is this Enugu ị ma na Enugu ka Abuja mma in terms of organization in terms of neatness in terms of living in, uh, uh, friendly na-ajụ sị ọ wụ e mere anyị ọgwụ ka e kpuchiri anyị anya yes ọ bụ eziokwu na anyị na-achọ ihe anyị na-eri but unu chere na in this time and era social media bịara in fact the biggest market now is online do we really need Lagos do we really need to stay scatter China na-azụ ahịa ị na-aga atụbata ahịa literally business a na-eme wụ online you understand you you you ị chọọ ihe ị na-azụ gị kwụọ ụgwọ ha shipụrụ gị I think it's, it's, it's high time ndị Igbo anyị bido um, mewe you yeah mewe access that um, on online uh, market and then bido lawa because all this harassment and all this intimidation and stress ihe kagodo m njọ with the stress of living in Lagos na my house today I go ụlọ m ji how many millions ụlọ m nọ n'ụlọ m today water is in my house ahọta ahọta onye rụrụ ụlọ na Lagos anaghị na mmiri na-anaghị azụ ụlọ ya ụzọ mmiri zoo ugbu a na ya ya ju your soakaway bupụtacha nshi na ebe ahụ gị iwere aka na-agwọ nshi so what is it so ihe m na-agwa onye Igbo ọbụla bụ at least take a trip to Enugu Aba is classical now Aba is something else Abia State is something else o ruole mgbe ị ga-anọkata koro akpa gị jee Enugu gagharịa the peace ị ga-enwegodu o ruole mgbe ị ga-aga Aba aba is well organized so ana m eche na ahụ m reason anyị ga-eji nọrọ ndị anyị ka mma ebe be anyị ka mma a na-apịta anyị n'ụdị a so advice m na-agwa onye igbo ọbụla wụ dịka unu si wee kwuo I'm looking fresher unless m ka chọrọ afụfụ ya na-ata nwe mbọsị m si na plane loto m batara ihe dịka taa o ruo echi e, moto ma chọọ m moto abụ m wee baa moto wee pụọ n'Oshodi anọ m n'ihu nga onye agbero na draiva na-akụ heat akụ m na ahụ m chọọ ịgbọ agbọ heat si na ahụ this boy ma ọnụ mmiri kụtụ m na ahụ m chọọ ịgbọ agbọ n'Oshodi do you know why I was coming from an organized environment mm. my mentality echenjiwego ana m achọzi ịda adapt Enugu ị ma ka onye ga Amerịka bata ya e, environment echenjizie ya so I'm beginning to eh, be allergic to Lagos and the stress of Lagos so onye Igbo ọbụla nidiri um, ịclear brain ya from Lagos and the stress of Lagos o ruole mgbe anyị ga-akpa nkata how do we move we don't really need Lagos to be honest with you we don't need Lagos the world now is a global market. mana a sị na one Nigeria.
ee eh, onye ọbụla na-asị na asị eh, asị eh, onid ha anyị na-edisivu onwe right now e nwere genocide against ndị Igbo from all front media genocide eh, eh, terrorism genocide banditry genocide and killing of ndị Igbo n'ala Igbo anyị ma ndị na-egbu ndị mmadụ n'ala Igbo ọ bụdịrọ ihe a na-ezo ezo Asari pụta sị federal gọọmenti kọntraktụ ya and federal gọọmenti erifutubeghị ya ọ sịbeghị na ọ bụ asị then anyị chọpụta na ọ Ebube Agụ outfit ka o ji arụ ọrụ maka ọ sị na checkpoint ya na-anọ close to checkpoint ndị army so e nwere genocide n'ụzọ aghụghọ lee ihe a na-eme na trade fair aga m trade fair on Saturday hmm. and then ọ ya ka m ji lọta maka ihe a na-eme na trade fair ka m ji gbata anyị anyị nwa jizi aka anyị na-emere onwe anyị press otherwise nobody will hear our voice ihe na-eme n'ụlọ ọ wụ anyị nwa gara bupụta ihe na-eme n'ụlọ otherwise we wouldn't have known what is happening at home I saw IPOB IPOB until anyị aga were aka anyị anyị jizi aka anyị emere onwe anyị niile it's like we are not part of Nigeria ee ihe ọbụla anyị na-emere onwe so amana m what the media does to us so m bịa hụ kọmishọna apụtala na-ekwu enwedịrọ akwụkwọ mana ama m na during privatization ka ndị a si nweta ihe a from federal government so ahụgo m na enwe an element of lie so i went there meet m mecha ihe ụgwa nna gazi ebe ahụ na-atụ chịtasịa all your documents ka e zi ụwa ọ wụdị ka e zi Naijiria ka e zi ụwa maka na ọ kwa asị n'ihe ya na-ebe awụghịkwanụ ka ihe ji anaghị anya kama na ọ ka ụwa nụrụ olu ya ị na-aghọta and ụwa anaghị anụ olu anyị so this are the media thank God for social media otherwise a wipe-ụgo ndị Igbo out so that is genocide going on there because mgbe a kụkpọrọ Oshodi I happen to be in Mosafejo Market I lose 16 people in that process because they couldn't stand it ihe eji nọkọta nọpụta a kụkpọọ ihe ebe ị na-eri so some people ga-anwụ n'ihe a mere ugbu a and that na a gara akụkpọwa na enye ha notice no prior notice to enweghị notice e nyere ha before a bịa akụkpọwa that thing so ihe a wụ an act of terrorism so it's like this government nwere license o nyere permit terrorism because what do you say to um, what do you say to um, ebe bandit bu egbe pụta na-demonstrate ya so a na-ayọ ya biko nwere peace so o nwere that means o nwere license to to do that banditry enye ya license federal gọọmenti nwe onye ọ wụ o nwere ike o ji eji pụta n'ọgbọ kwajuo ammunition n'ahụ ya pụta kwụrụ ọtọ a na-ayọ ya biko and then ị bịa eh, eh, militant Asari Dokubo pụta na tv kwuo ya na channels for that matter na federal gọọmenti contract-ịrị ya ịgbagbusi ndị mmadụ na south east nobody challenge me nwere ya sọ ọwa chi then apụtazie hụ IPOB sị na ha wụ peaceful organization that are not carrying arm e were media blackmail until anyị laa n'ụlọ nwụzie ma nke ndị army na-eme ma nke onye ọbụla na-eme so right now e nwere genocide against ndị Igbo all front then i lee anya a sị Abike Dabiri ọ nọ all over the world trying to blackmail ndị Igbo so that e mewe ụdị ya anyị tiwe mkpu a ga-asị ndị a dịka ha ndị trouble he had been sponsoring it in South Africa o mere ya in fact ha bidoro from South Africa mmemme nke ahụ efelo egbuetie ma ndị Yoruba ma ndị Igbo ha mikpuo Ghana

kedu ihe ha gwara gị mere e ji akụtu ụlọ ha ha nwetara ozi kedu ihe bụ nsogbu n'otu nke ọbụla ji gị na-egwu ya na nke na nke m eh, dịka m jụrụ ha ha sị enwe ha any notice now from nke commissioner kwuru ọ sị ha enweghị akwụkwọ ma mana e nwere iwu na Lagos ọ wụ na ị nwe ha permit wee rụọ ụlọ gị kwụọ fine dịka ọ wụ na ị kwesịrị permit anyị kwesịrị nweta with 1 million e nwere ike fine 5 million or 15 million so there was no prior notice eh, and ha nwere akwụkwọ ha so n'ọnụ nke ha sị ihe a gwara ha wụ na ha pụtara too much na ha enyeghị enough setback then mana ụlọ ha bidoro na federal gọọmenti gutter ị ma federal gọọmenti nwe trade fair so enwere an existing gutter from that existing gutter enwere ihe dịka 7 meters away from the existing gutter na ihe a na-agwa ha ebe ahụ wụ na ha ha mere ha pụtara too much then bịazie na press na-agwa ndị press na ha enweghị akwụkwọ knowing fully well that they are in charge of the press so already if na enwe onye Igbo mụ na ya na-akpa nkata a lawyer ya sị na ihe na-eme ndị be anyị enweta akwụkwọ m sị ya ma nke nọ na press ị gaala ebe ahụ as a lawyer ị kwesịrị ị-visit that place show solidarity to ndị be anyị anyị nọdụ na be anyị ịta ka eji gbuoro anyị ala Igbo ihe ọ bụla ekwe anyị kweta so according to them so ha ke nke anyị nọ ihe anyị nọ na ya iwepụta eziokwu ngwa chịtasịanụ akwụkwọ ụnụ approval ụnụ ihe nile ruo taa ị ma a na-ekwu ekwu a na-eme eme ị na-eji ya mba ụwa o mejie ha taa kpuchi ọnụ mana madam Peter dị ike nwere ihe ga-apụta n'ihe agbaka na a sị na nsi abaga abaga ọ bụzi akpọ nkịta akụtugo ụlọ bụ akụtugo ụlọ no no na ihe ga-apụta ihe m na-eblem ndị Igbo anyị ewu utilize the court i don't know why ihe nye ha brain na onye chọrọ igbu gị egbu gị agazie n'ime ụlọ ya nga na-aga ahụ ya sekpuru ala ya ya egbula gị ya agwa i don't get it already achọrọ ya nara gị ihe a ị nwere an option of going to court at least court is the last hope of the common man ị gbazie akwụkwọ na court achọrọ m eh, ihe anyị ga na-eme ka o doo anya na Nigerian state is against us enwere m issue na na local government ya atụwa n'ihe a mgbe chairman bịara ime m intimidate ha sị gaa yọkwa ya ndị gọọmenti nwe court m sị ha noo this gọọmenti na-ekwu na gọọmenti of the people by the people for the people so ka anyị anyị utilize ya every means ya wụzie na o oh, ka anyị chọpụta maka enwe nke a ga-ekwu di ya a jụọ gị ma ị gara court why didn't you go to court so I went to court anyị ka nọ na court till today akụtubeghị ihe m anyị still nọ na court almost four years now so ha ga na-aga court nweta injunction because ha nwere good case no no notice no nothing so ya ka m na ọga ha na-ekwu yes yes na ha chọ ime press conference na ha mechazie ka ha mara ihe ha ga-eme ka ha tekizie decision eh, ha agabeghị court mana emechazie na ha take but I advise na ha gaa court nweta injunction because ha nwere all the necessary ihe ọ wụ gọọmenti nwe court no court is for everybody and court wee bịa ịgazie na kiri enwere ECOWAS court enwere court of the Hague enwere otu ọ ga-eru ya edoo anyị anya anyị nwee enough proof na court Nigeria na-emegide anyị ị nweena material iji apụ apụ ị ga-apụ na the world ugbu a sị na court na-emegide when you've not addressed your matter in court ị ghọtago so ọ ya wụ ndụmọdụ m na-enye ha na anyị na-agakwa there today ka anyị social media na-enyekwa aka anyị gaa there ha wepụtacha akwụkwọ ha anyị zie ya mba ụwa esite ebe ahụ ịnụ chọrọ ya gaba ọ dị gị ka um, na ya bụ ihe a mere dịka ụfọdụ ndị ka nwere nkwenye n'isi na enwere ebe esi wee kpọ oku enwere ebe esi wee sị ndị a gaanụ mee ihe a ihe ọbụla ga-eme na ya mee maka na nwere ihe ndị a ga-apụta na ọ ndị Igbo ọ dị gị ka na ọ nwere ya eziokwu adị m ekweta na asị onye mere ihe ka m ji you understand enwere onye sị na ọ ndị gọvanọ ji Nnamdị m sị ha mba na ọ court ekwetaghị m na ọ Buhari even Tinubu ji Nnamdị Kalụ onye ji Nnamdi Kalụ onye ji Nnamdi Kalụ bụ court ndị bịa chịkpọ ihe ndị Igbo ọnụ ga-awụ Lagos state government achọghị m ịma ma enwere onye achọghị a kpọọ gị ugbu a sị gaa gbuo mmadụ gị agaa gbuo ebe sọ mmadụ kpọrọ gị so ekweteghị m so mana ihe m ma wụ na enwere plan unu lee anya

I will do it. So it's like this is what they want to do. Mana Madam Pinto, Madam Pinto, maka na gị nwa bụ otu nwaanyị uh, tupu ihe ndị a niile mee ị hụrụ nke mere na Alaba n'oge gara aga nke afịọtụkwala ugbu a na trade fair enweghị onye ma ebe ọzọ ọ ga-afịọtụkwa echi mana n'ihi na ihe na-eme na steeti Lagos ugbu a kachasị ka o si metụta ahịa ndị Igbo na ihe ndị ọzọ bụzi chi bọọ a nụ ọzọ mm. enwekwara ike itete n'ụbọchị echi asị gị na eh, otu nchekwa dị iche iche eburule bulldozer wuchikwa n'otu ahịa anọ bidokwa kụribe mm-hmm. Madam Pinto ị bụ otu nwaanyị nwa afọ Igbo kwụ n'ihu nkwa kamgbe na-eti ya bụ mkpu ndị Igbo oge eruola o lawa n'ụlọ laruo n'ụlọ lawa n'ụlọ unu anọkwala na-azụ na-arụ na steeti Lagos Madam Pinto ị ka na-etikwa ya bụ mkpu ọ dịghị ka oge eruola mgbe ụmụ igbo ga-aghọta ndị bekee sị na ọ bụ handwriting on the wall ihe a edere unu na wọọlụ ọ dịghị ka oge eruola mgbe ụmụ igbo ga-alaru ụlọ ga-emepe ala igbo maka na ọ bụrụ na ị gaa na Twitter na igwe eh, nzirịta ozi ọhụrụ ndị ọzọ dị iche iche ị hụ ụfọdụ ihe ndị ndị obodo a na-ede gbasara ndị igbo ha sị na akwabedị enwebedị ihe ha hụrụ na ụfọdụ ihe ha na-etuwiti na Twitter ịhụgodị ka obi ndị a dị ọ dịghị ka oge ruola maka na ha sị na ndị igbo sị na Lagos ahụ bụ no man's land ee ngwana na ha ga-eji otu ụzọ gba abụọ na-egosikwa ha na e nwere ndị nwe obodo ọ dịghị ka oge eruola mgbe ndị Igbo ga-alawa ụlọ ihe merenụ bụ na nke mbụ bụ na anyị ama-eji ụjọ dara enwe n'elu ha sị ọ one Nigeria and one Nigeria it is hmm. ọ bụ eziokwu na ịla ụlọ wụ ka anyị ga mepee ebe anyị ịghọtago na ego niile a nọ na Lagos ndị Igbo buru ngwo ọ ha nwa ga-elose ndị Igbo buru ngwongwo ha laa it's just a building e nwere ahịa ahụ n'ọba ọhịa ọhịa akwụ na ahịa ahụ ịghọtala na so achọrọ m ka ihe anyị nwa bụ ndị Igbo ji maka ihe na-ewute m bụ na anyị adị ebuild synergy mbọchị a na-akụ Alaba ndị trade fair hụ ya na-azụrụ ahịa gba nkịtị mm. akụla trade fair na ndị Idumota na-agba nkịtị na-azụrụ ahịa a ga-akụ Idumota ọ wụ na ebido ọ wụ na mgbe ahụ a kụrụ Alaba ndị ahịa niile kọọ gịlị emechie ahịa ha niile pụta kwechiri mee protest in fact asị onye igbo ọbụla gbara moto jua national assembly ndị ahịa niile ju ndị ahịa nọ na Lagos a mechie ahịa ha for one week in protest ha mechie ahịa ha agazi national assembly ede akwụkwọ aga mitie ndị eh, senate president mee national assembly address ka anyị jụọ ha ma ekewala naijiria anyị chọrọ ịghọta mana ịma ihe eji eme ihe a eme ya anyị gba nkịtị eme ya anyị gba nkịtị and again right now ndị igbo dị vulnerable anyị enweghị leaders that can stand i think the major thing na-egbu anyị now wụ our leaders na-eji interest anyị na-anara positions leenụ ka ihe a na-afịọ ihe mmadụ dịka Umahi na-ekwu bụ na ọ wụbedụ turn ndị igbo ịwụ president mgbe ọ ga-eru ndị igbo n'aka na ọ ya wụ the best man ọ na-emekọta advertisement ịwụ president in 20 amadị mgbe ọ ga-awụ 2039 and 2010 ọ ga-adịkwa na south ọwụdụsị a ga-ezonu ya ndị Igbo ọ bịa na South ndị Yoruba na-ele gị ndị South South a na-ele gị ka ị hụ otu e si e-sell interest anyị so ọ ga-ekwu n'okwu ka ndị Yoruba hapụ ịtụrụ ya na 2039 ahụ ọ na-ekwu ka ọ ga-ekwu n'okwu ka ndị Hausa dị atụrụ ya na 2039 ka ihe otu ọ chịkwa akwado ka ndị ọzọ si na-akwado ka onye ọbụla na-achọ ọ wụrụ Kalu ga-ekwu okwu na ha mee impeach ha tụ otu ihe bụ ime impeach ya pụọ as um, deputy um, speaker so ihe niile ndị a wụ na a bịazie anyị dị vulnerable nobody to speak mana ole mgbe ndị Igbo onye ajụrụ adịghị ajụ onwe ya ndị ahịa nwere voice ha kpọkọta onwe ha ọnụ nọkọ mee meeting mara how to form solidarity to each other mgbe ahụ emere nke ndị alaba ọ wụ na ndị a form solidarity lụwa ọgụ nke ndị alaba ha gara stop nke a okay ngwa na-ele ndị a kpọ leaders anyị mgbe emere nke ndị alaba Ohanaeze họrọ kọmitii ndị nọ na kọmitii ahụ Samuel Ohuabunwa maazị Samuel Ohuabunwa nọ na that kọmitii ụdị ihe ndị ndị anya ha na-eme ihe aghọ aghọ mkpụrụ mkpụrụ jeneral Umahi nọ na that kọmitii biko eji m ohere a na-asị ụmụ Igbo ha jụọrọ anyị maazị Samuel Ohuabunwa na jeneral Umahi ihe ha mechara na kọmitii maka ha mechara gaa hụ gọvanọ now these people may ha hijack our leadership spaces they don't, they don't use it to protect us kedu ka anyị ga-eji nwe ihe niile anyị nwere na Lagos a ụdị ihe a na-eme onye ọbụla agbachisia nkịtị so the best wụ ndị ahịa nwere population ndị Igbo na-azụ ahịa ga-ebibi na Lagos ha ruru 5 million if they can come together use all their number formụọrọ onwe ha leadership and defend themselves I think oge otherwise a ga-eji nwe under their nose na-eme ya and nothing will happen because this is a plan ihe e plangoro out onye a na-egbe gba ndede ekwe n'isi ọ wụ osisi ka a ga-asị a ga-egbu ya nọrọ onye asị mmadụ a ga-egbu ya ya agbawa ọsọ ndị ahịa eji m aha na-akpọ ha ndị Ladipo ndị Coker ndị nọ na Arena ndị nọ na trade fair and trade fair dị ha nọ n'ala ndị Alaba ee eh, ndị nọ na Mandilas Igbo niile ndị Aswani ndị ndị Igbo niile ebe ọbụla ụnụ na-azụ ahịa ụnụ echele mgbe ọ metụtara ụnụ litenụ maka na ka ị na-alụrụ nwanne nke ị na-egbochi ka ọ na-abịa to you rise buildụọnụ synergy ka unu wee nwee ike idefend onwe unu onye ajụrụ adịghị ajụ onwe ya onye ajụrụ agaghị ajụ onwe ya bụ madam Pinto tọpụrụ ụnụ ka anyị nọkwa na ya bụ ee eh, agịrịma wee dubata barista Darlington Agomuo PPWTT PCCTB hmm. hmm, barista Darlington mgbe madam Pinto na-ekwu okwu afụrụ m ka ị na-ekwe n'isi tupu anyị kọọ na ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na anyị ga-eme nke tata madam Pinto gwa anyị na ngalaba

barista ụmụ agbara ha eriela aka azụ objection my lord my lord may I if I may ekele ka site na-agwụ mhm. ọ ga-ekwu barista ahụ ebe m chere to ha nsọ a ga na-agba egwuregwu bọọlụ agbachabụ Kekere-Ekun na ama ọrụ n'aka gị barịsta maka na ọkpụkpụ nwụrụ anwụ nwere ike ya ebilie o biligo ebili mm, mana barịsta ọ dịghị ka a na-agba na-agụkọkwanụ ee eh, don't worry ah, ọ ga-ebinye ebi mgbe o biri m elekwa ihe ọ ga-ekwu dịka nke Lasisi eh, eh, mgbaga n'iru too handsome barịsta mm.
daalụ ndị maka ikpe nkwụmọtọ gị Solomon onye Naijiria barịsta ka anyị na-anya mm. achọrọ m ka i tinye otu okwu tupu anyị gaa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka o si metụta ihe madam Peter na-ekwu na ihe mere na Trade Fair kedu ihe nwere ike ikwu na nke a ee eh, mgbe ihe a mere na Amuwo Odofin ọ kwa unu chetara hmm. ihe m gwara ha ebe a mgbe a na-ekwu okwu akwụkwọ ee eh, C of O and all that m agwa ha sị look unu emekwele penny wise pound foolish ya ego ị ga-enye lọya ya were gaa mere gị nchọpụta mana otu ala a nọ n'ala gị sị mba na eleghị na-enyere lọya ego ọ chọrọ ihe butere most of these things ọ bụrụ na a na-aga mee nchọpụta ihe ndị a ga-emecha otu o si na-eme ịghọtago onye na-enye gị akwụkwọ o nwere ike ịwụ onye nọ na gọọmenti dịka m kwuru n'oge gara aga ị mara na onye a achọọla ịpụ n'ọkwa ọ nọ ma na ọ chọọla ịpụ ya kpọta gị n'ọfịs nara gị ego meanwhile the next month ya pụọ enwere ya ị gakwara aga ka ị gaa mee nchọpụta n'Alausa ma ọ na federal housing mana ebe ala nọ mana otu ọ nọ maka every piece of land nọ here o nwere boundary o nwere ebe ọ nọ e nwere onye ọ nọ n'aka ịghọtago ebe m nọ n'Iyana Ipaja e nwere mgbe ha bịara ha sị na ndị mmadụ na ha bịa wetawa akwụkwọ ụlọ ha na ha ga-aga ime ya n'Alausa kinikọki m agwa ha sị gịnị let nobody try it all the whole of Abesan eh, Iyana Ipaja all those area Aboru those areas nọ n'aka federal gọọmenti ọ bụ federal gọọmenti acquired land ebe a ka a chọrọ ibuga Dodan Barracks before ha gawazi Abuja so ị na-eme C of O gị ọ bụ na eh, opposite eh, race course abi race course yes beside eh, Lagos High Court ebe a ka ị ga Ministry of Federal Ministry of Housing Works and Housing ebe aha ka m mere some people their own and my own so ọ bụ ebe a ka ị ga-aga ọ wụ na Alausa I told am I truncated that thing m emebie ya ịma ọ na-eri ya ndị chọrọ ime ihe a bịa na-abịa atụ maka na-emezi nke a gbasara unu n'ụwa ndị oshi enwere ya otu a ka e ji e-deceive ndị mmadụ mana kpọkene lọya ka ọ gwa gị unu ekele m nụrụ ma arụrụ ma lee ebe ọ nọ na mana nke wụ eziokwu na e nwere federal board nọ na that eh, ASPAMDA ọ wa sị enwere federal board na-supervise daily activities ihe na-eme ebe ahụ nwetara allocation eh, eh, from that eh, approval from that federal board good so kedu ihe mere that board ji nọrọ ndị Lagos steeti agwezi ike aka banye ebe ahụ and up to today that board ekwubu okwu mm. ada Igbo na-atọ ha ụsọ ụlọ ahụ na nsogbu mm. up to today ha pụtabeghị asị na ihe a gọọmenti Lagos eme na ọ dịa mma na ọwụ ịkparị ha ịkparị ha wa wụ federal enwere ya akwụna hụ n'otu nsogbu na-esi apụta that is one thing ngwa ndị a gakene na court before then agwara m ha gaa na that's the only solution enwezi ihe ọzọ because any other thing na-eme na ọwụ afterthought unu gakene court ka akwụsị ihe a for once hmm. kedu ihe ị ga-eji bịa nara ndị mmadụ ego nye ha allocation officially then emecha onye ọzọ esi n'azụ bịa sị na nke ahụ mere na ọ wụghị ya kụọ ụlọ without any notice because ha ma na enye notice ha ga-aga court and court ga-enye injunction enwere ya ihe egwu mee ihe ahụ otu ahụ esi mee ya ha chọghị ya m na-ajụ si bịa o ị na-ekwu na arụrụ ụlọ ebe mmiri na-esi agafe biko m ajụ unu Lekki ọ na-awụ mmiri drop once everywhere flood ọwụ ndị Igbo ọchụ ụlọ nọ na Lekki ọwụ ndị Lagos steeti anụbụ ya na enwere onye rụrụ ụlọ estate na that place everywhere cover arụchicha everywhere mmiri ahụzi ụzọ o si agafe ndị nọ ebe ahụ apụtara na redio na tv tie mkpu lekwa ụlọ lekwa ụlọ lekwa ụlọ lekwa ihe ọ na-eme ha na onye a wa bụ nsogbu ndị Lagos steeti anụbụ ya agwakwara m nke na-eme na Magodo GRA that place the whole of that Magodo ndị nwe ala ka a nara ya during military regime si na a chọrọ iji arụ ọ gịnị general hospital for public eh, good but ndị ndị ndị army apụgo n'ọchịchị the land anọrọzi ebe ahụ ego instead enyeghachi ya ndị nwe ala otu onye agaga were ihe rụchie estate everywhere ee eh? ịga hụ ihe mere ebe ahụ mmiri niile ahụ a na-ahụ along Ketu all those places ọwụ that ụlọ arụrụ ebe ahụ one individual ga were the place rụzie estate ya court asịzie ha mba na ha ga were ụlọ ha na ihe kwuru weta ala ha na ọwụ ihe ejizi ya na-eme the day ha gara iwere ala ahụ gọvanọ Sanwo-Olu apụta n'ime abalị ebe 12 12 am ga kwụsị ha sị ha gakwala ebe ahụ na onye chikwela aka ee eh? ele ihe gbasara ya ọwụ gọọmenti rụrụ ụlọ ọwụ an individual nwe that place so ihe m na-ekwu anaghị adị fair that is ihe a na-eme eziokwu ọ na-ewute m ọ bụrụ nke ha achọ otu ụzọ cover ya mana o ruo nke gbasara ndị ọzọ ha amali elu a mmadụ ziri ha gaa mee ihe a nke Peter Obi ekwuru na GRA Ikeja ọ ka ekwuchabụ okwu ya ị ma na ibido na a gara court over that eh, building onye na-arụ ihe nọkwa ebe ahụ na-arụ ihe can you just imagine ee eh? kedu affront dị ihe a ọ wụ otu a ka naijiria ji aga n'ihu a na-ekwu na imere ka e mere eme ekwuchabeghị ya gị na-eme ọzọ ọ bụ gịnị ele ihe unu ga-emekwanụ ọ wụ anyị nọ n'isi ha ejeghị echi isi a ga-awụtukwu ya awụtu ị gaghị anọ ebe ahụ forever e nwere ihe ọzọ na-ada okwu ile anya ihe a mere na trade fair na ọ gịnị order nwere ike isi abuja that is why ndị that board nọ dị akụ na nke ekwu okwu na ihe they can't talk they can't talk akpọla ha na phone sị stay back ọ gwụla ee ọ gwụla so ihe a Lagos State na-eme ha ga-eregret ya because mgbe ndị mmadụ hụrụ na ọ bụzi otu a ka e si akpaso ndị bịara abịa agwa onye ọbụla ga-agba ọsọ ndị Igbo na-atọ ha so ịma na many years ago Ibadan used to be the center of commerce in the southwest are you aware Ibadan that's Oyo state now very big uh, you know, state before e kewaa ya ebe ahụ ka onye ọbụla ịkpọla ịkpọla southwest ọ wụ Ibadan ka onye ọbụla the whole of West Africa Ibadan na market everything gịnị mere ọ bụ otu a ka o si bido gradually because of federal eh, eh, eh, federal presence in Lagos State ndị mmadụ na-abatazi ebe a na-abatazi Ibadan lose that that position ndị Lagos State na ha emene ihe a kịta echetara m na June 12 mgbe ndị Igbo chọrọ ịla n'ala ee gọvanọ gbara gburu were loudspeaker na jibowu na-eti ndị Igbo don't go don't go we don't have any problem with you na you know mgbe aha Chukwumerije gwara na anyị na-aga iri ji New Yam Festival na ihe anyị na-ala ha agaga block ụzọ sị gịnị na mba na na-achụ ndị Igbo na-achụ mbido anyị bịa na anyị bịa na anyị bịa na anyị bịa ee eh? kedu ihe dị ihe a ibili taa kedu ihe dị ihe a ndị anyị na-ekwu anyị na-ekwu sị ee eh, ndị Igbo bụ ndị gịnị ndị udo ọ ihe ha ji na-akparị anyị ị ga mee ya onye ugwu ya amịa dagger ọ ihe a na-eji atụ ha ụjọ i mee ya onye ugwu ya amịa dagger mana nke anyị e merala anyị anyị asịkwa ka udo dịrị o enwere ya ịnọkịtezie onye na-akwado akụ na ụba your state ka ị na-aga edestroy ee eh, ị na-aga emebishi ya ị na-emedị nkwado ka ị na-eme mmebi kedu mgbe ihe a ga-akwụsị ile anya na ihe a kụrụ na before you know onye ọzọ aga were ya were ebe aha niile ọ ga-anọchikwa na okpo mmiri ehe ọ ga-anọchikwa ewu mgbe ọbụla a kụrụ ụlọ a ga-ele somebody achọla iwere ụlọ ahụ ọ ihe ha na-eme na Lagos a mana gọọmenti nọ ha ga-ekwu maka ya ebe a niile mmiri na-emebisi ihe ndị ọ bụ mmadụ rụrụ ihe rụchie ebe mmiri ga-esi na-agafe mana enweghị ga-emetụ ebe ahụ aka enweghị ga-emetụ ya aka barrister ka anyị lenyegodo anya n'ụfọdụ ihe na-eme ọkachasị eh, ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ala anyị bụ naijiria